ukamakamba nkhani ya mageyi ku malawi ukhonzekere kuti utukwanidwa utchulidwa mayina anthu akuyitana kuti iwe ndi gay wa satanic chani koma malawi tiyeni tiganizenso mokuya ndikukamba izizi pakatipo a jb kaya wa- woyimba chamba cha rap wa ku america ananena kuti tay green ndi gay mm. anthu anayika ma photos kuonesa tay green atavala zina zake atakhala ndi anthu ena ake omwe ndodziwika kuti ndi ma gay anthu pamene paja kuyankhula zambirimbiri mm? tikuyankhula panopa ku court kuli mlandu umenewo mm? anthu ena akunena kuti kunena kuti ma gay eh, azipita ku ndende chifukwa choti ndi ma gay sizogwirizana ndi constitution yathu imene imanena kuti mmalawi aliyense ndi ofanana pa dziko pano mm. aliyense akuyenera kukhala mmalawi nde kunena kuti anthu ena ake ndi mageyi ndi kuwalakwira ufulu wawo wobadwa nawo nde kuli atchalichi atchalichi nde akwiya nazo zimenezo za mlandu umenewu agwirizana mpaka na asilamu a public affairs committee ma bishop ndiye amalawi apanga ma, ma, ma facebook page mm? kunena kuti tipange zionesero anthu akuona ngati kuti basi mlandu umenewo mageyi akawina nde kuti dziko lathuli lawonongeka zipitirize kukhala zoti mageyi azipita ku ndende mageyi asakhale pakati pathu nde ndiyambe chonchi ineyo ndakulira mu nyumba yoti timamvera chamba cha rege kuyambira kale kale mmene ma 1995 muja kumvera achina ndani achina buju banton mm. ndinakula ineyo munthu wodana ndi mageyi Mm. Batty boy, stay far from here, say. Boom, bye bye, inna batty boy head. Mm. Nyimbo zina zake zoti aphedwe amenewo. Mm. Kuona kasaini kali ngati ngati m'Jamaican weniweni woti kungoona gay kunyasidwa instantly. Osawerengaza magay sitikufuna kuwaona olo ndi m'maso. Okay? nditapita ku college ndinalibe choncho eh, ndi mmene amakulira munthu wakuda aliyense anthu akuda ambiri sizitengera zoti ndi wakuti amadana ndi chani mageyi ndi chi- ndi chikhalidwe chathu chimene taphunzisidwa ndilongosola zophunzisidwazo kusogoloko tafika ku college nditapita kukayamba ntchito ku, ku nation aeditor ine anandiuza kuti ase bwanji tipeze gay timve nkhani yake kuti gay mageyiwa kodi ndi chani Mm. nde nasakasaka amene mageyi mblantayo mlilongwe ukafosa trapence kupita ku- kuti usiku kuyimba mafoni kulowa mu magulupu pa facebook Mm. ndiye ada enake a fortune banduka mm? ataona kuti adawa sakufuna kutiyalutsa anandipanga connect kwa anthu nakumana ndi magei ineyo akumalawiko nalemba nkhani imene inatulusidwa katatu i think makhala kumva nkhani yake nakumana ndi abwana ena ake nthawi imene aku mtl big man Mm. kundiuza kalikonse kuti asa ineyo nabadwa gay nazindikira kuti ndine gay ndili ku sekondale eh, mm, anyamata tikapita kukasamba kuja amandipasa chikoka mkazi ayi koma panopa ndinakwatira ndi ndani ndi, ndi, ndi mzimayi chifukwa choti dziko lathuli silimamvetsa za gay okay Ame- amenewo an- anali a Dalmuzi nakumananso ineyo ndi ndani lesbian woyamba kumalawi kukhala pa front page nakumana naye kulilongweko nakumananso ndi ada ena ake kundiuza kuti abambo awo

anthu a Blantyre police aja hmm. ndinatengana ndi ada ena ake amandiuza za nkhani yawo tapita ku, ku lodge inake pakhonde taika ma microphone pamene pajapa kaya ndani anauza apolisi amene kunabwera apolisi 11 kulanda kamera ya ineyo hmm. kutipitisa ku Blantyre police amene pakana loya wakuchani wa, wa, wa ku Blantyre newspaper kubwera ndi pamene ena ankawopana kuti kodi inu anthu kungoyankhula okay anthu ife tapitako kunja mm, ku china kuno kuli mageye angati almost 30 million eh? 1 percent kuli anthu 30 million mageye nde tawerenga amene anayambisa zoti gay ukakhala gay uzikhala mlandu ndi aku Britain atabwera kalekale paja anapeza ifeyo kunali miyambo ina yake ngati ku Congo mm, kuti kuti iweyo ukhale mamuna umayenera kukhala ndi tani ku- ku- kuchindidwa pamatako mm, ku- kudambwe kwawo mapanga zimenezi eh, kunali miyambo kunali anthu ena ake kuti uh, azimayi amatengana azimayi okhaokha kukhala banja kale kale azungu asanafike kuchani ku africa kunoku kunali ugay ku- ku- kuli zikhalidwe zina zake zoti sa- samazitengera kwambiri zimenezozo koma atabwera aku britain anatiphunzitsa chani za tchalitchi anatiletsa zinthu zina including kutiuza kuti ugeyu ndi mlandu pakana panopa kuti muwerenge section ya penal code imene imakaniza za ugay mukapita ku uganda ndi yomweyo ku nigeria ndi yomweyo ku malawi ndi yomweyo konse kumene kwapita azungu timalesa ugay chimodzimodzi kuyuza mawu omweomwewo zikutanthauza kuti

ma Jews, amapha anthu olumala, amapha ma gays, amapha anthu aku, akuda. Hmm? Kalekale paja azunguwo ndiye amadana nazonso zimenezi kwambiri musamaone panopa choncho. Okay. Panopa nyengo zinasintha amwene. Hmm? Ugay munyama ulimo, ma penguins, eh, anyani, chani, ulimo. Ugay si matenda. eh, zimangochitika kuti munthu wina ake ngati si- sikumalawiko pa- chapompano pa- kwabwera kamwana kena ake kuti nabadwa ndi chani ziwalo zonse kumapezeka kuti azimayi ena ake eh, chani mumati kati- kati- kati- chani chani kanyemba kake kumakhala ngati mbolo amwene yayikulu kumapezeka kuti azimayi ena ake kukhala ngati mamuna chibesi basi iwo zochita za ineyo m'moyo mwanga monse ndakumana ndi anyamata ena ake olobodoka a soft ndakumana ndi dzimayi zina zake zoti zimangofuna kusewera ndi ndani ndi anyamata zimangopanga zachinyamata kuvala ngati chisoja soja eh, kukonda zimakombati chani Amwene zimachitika sivuto lawo ndi ma hormones kuli achina achina Caster Semenya wa ku wa ku South Africa uja oti basi iye chibadwireni ali ndi testosterone wambiri mpaka namamulesa iweyo usathamange ndi achani ndi azimayi chifukwa choti thupi lakoli si- si- si- silikhala ngati mzimayi Mm, tavula malaya kuona ah, ali ndi nyini okay okay okay ah komano m- magazi ako muli muli testosterone wambiri ndi kupangitsa kuzaku Ndiye anthuwo tiwayika kutiko? Anthuwotu ndi athu omwe. Ma gay aku Malawiko. Ineyo kuti ndikhulupirire kuti izizi ma gaywa ndi anthu ngati ife mm ineyo am pro pussy. Munthu winawake wokonda nyini, wokonda dzimatako zina zake, nyini yonyowa, china chake umadziwa. koma ngati kuli mnyamata wina wake kuti akakuona chithako chimene mumadalira ineyo chithako chintchafu chinachake ch- ch- changati nthochi chama- chamadontho madontho ase chakumalawi china yake nyini chakutiyo nyowa bobo basi iye nkumanena no ine zimenezo ayi amene ngati munthu angakane zimenezo zimene mumagomera iye kuti pa moyo wanu a malawi mumagomera zimene zichithako china yake nyini yake tight pussy i say pussy so tight i say like the conditions of people from Thailand koma samafuna zimene zonse amene mkhulupireni munthu uyo amakondana azimuna okhaokha pali ena amakondana azibambo okhaokha ndekuli amalawi amalawi ndife onama kwambiri chifukwa choti mu malamulo athu m'baibulo amalesa zinthu zambiri kuba chanjani chanjani kunama chanjani okay koma malamulo a- a dziko chifukwa chani mageyi okhawa ndi amene tikune- tikunena kuti azipita ku ndende chifukwa chani mageyi okha ndi amene azipita ku ndende osapita anthu aku- akupanga chani anthu aku- aku- akupanga mitala anthu aku- akupanga zinthu zambiri anthu akunama anthu akuba nda- zinthu zambirimbiri chifukwa chani zimenezozo anthu a chalichi samapanga zionetsero Hmm? cashgate ija munamva apaki akupanga chani zionetsero inuyo amalawi kuli kuli ah, kuli amalawi ngati ndani pemphero mphanda pam- pemphero mphande lucius banda ndi anthu oti sipapita mwezi asanayike zina zake zo- zo- zopanga dis mageyi mageyi mpopulation iliyonse kaya ya nyama kaya ya anthu kudziko lina iliyonse olo mwene ku saudi arabia kuli mageyi at least ka 1 percent amakhala mageyi ku china kuno kuli mageyi olo akanize chotani kumakhala mageyi anayamba kale kale kukhalako ndipo sadzatha iyayi zimangochitika kuti anthu akaberekana chonchi kumakhala something special pena pake munthu uyoyo amakhala gay ndiye olo mukanize ndiyoti mumange ndende zazikulu panopa anthu akuoneka kwambiri sizoti chifukwa choti azungu awatuma iyayi chifukwa choti panopa anthu zaufuluzi akuzidziwa and kulibe koti apite ndi amalawi kulibe zoti aname zinthu zija sizophunzira iyayi hmm? zinthu zija sizophunzira iyayi kuli mageyi achikuda kuli mageyi achizungu kuli mageyi achichinese kuli mageyi achikorea ndiye mageyiwa sizoti kaya ndi sataniki kaya ndi chani kaya ndi iyayi ndiye anthu ndithu kuli mageyi oti alibe chabe chimene angapange ngati kanyamata kaku- kakumalawiko nde kapita kutiko nde nde kuli anthu azimayi ena akuoneka ngati achimuna nde tiwataya kutiko mm? zimene akufuna mageyiwo mlandu wa kumalawi ndikunena kuti pa malamulo a malawi aliyense azikhala ofanana sakufuna zoti kaya muwapase upresident eh, ndipo anthu amaopa mageyi chifukwa choti anaphunzisidwa anakula ndi kacha imeneyo ngati ya jomekayo koma zi- sizitipindulira panopa amwene kuli chani kuli ma human rights live and let live inuyo mmakonda chani kunyenga azimayi mumakonda azimayi okay anthu ena amakonda azimuna azimayi ena amakonda azimayi ndi moyo wawo umenewo inuyo us- usakukhuzeni anthu amenewo sizoti abwera kwanu kuzakufunani inuyo nde kuli kagulu kena kamene "Ii, ati- ati atiwonongera ana Ii, amwene a tchalitchi cha katolikachi ku malawi ndi amene akuthamangisa nkhani zizi kwambiri anthu amene akunyenga ambiri ana kumenekoko ndi a tchalitchi panopa ku St John of God ku Mzuzuko mm, kuti mpite kulikonse akatolika ndi amene akunyenga kwambiri. In fact timadabwa kuti akubwera ku- ku- ku- ku msonkhano iyayi mageyi timadana nawo eh? atavala madiresi atavala madiresi mageyi akulu ndi amene amakhala ku Katolikako. mageyi akulu ndi amene amakhala kuchani ku- ku- ku asilamuko mukati muone inuyo ma statistics ndayikambapo nkhani iyi ka time inayi pa dziko lonse lapansi anthu amene amaonera pono ya mageyi kwambiri amachokera kuchani ku pakistan saudi arabia iran kumenekoko ma- amakonda anal sex amakonda gay sex pagulu amabwera kupha magay kutenga chimpeni kukhapa munthu pakhosi chifukwa choti munthuyo ati amakonda mamuna mzake ife zikutikhudza chani sabwera kwa ife eh? safuna safuna ku- ku- ku- kutinyenga ife titha kungokanaso anthu akugwiririra ngati akugwiririra ana kuli lamulo lonena togwiririra apita ku ndende sizoti lamulo limene lisintha ayi sizonena kuti mageyi amagwiririra kwambiri anthu iyayi aliyense amapanga zimenezi anthu amene tikuwononga kwambiri ana ndi amene timakonda chani azimayife amene tikugwirira kwambiri anthu ndi ifeyo timakonda azimayife ndiye mageyiwa ndi anthu ndithu tikungoyenera kuwasiya komanso lamulo lisamakhale lakwanu makamaka atchalichi chimene akufuna ndi zoti zimene amaphunzitsana ku tchalichi kwawoko mm. aliyense mmalawi atsatire zimenezozo zimenezozo dziko ili ndi la secular silitengera chisilamu silitengera chikhristu silitengera ku- ku- ku- wamboni za yehova silitengera ku- kaya a- a- ambona iya ndi dziko la aliyense ndi ngati wina ake ndi gay munthuyu ndi wamkulu wadutsa zaka 18 msiyeni mpaseni ufulu wake kuli anthu ena ake ndi zitsilu kuli anthu ena ake ndi akuba kuli anthu ena ake amapanga mas- a- amale ama- amagula ma certificate a form 4 kuli anthu ena ake amaba ndalama za boma akalakwisa zinthu kuli lamulo lonena kuti mwalakwisa ukagwirira munthu kuli lamulo lonena kuti wagu- wagwirira koma zoti munthu wangonena kuti ineyo sindikonda azimayi ndimakonda mzangayo nayenso ndi wa zaka 18 wadusa ndamukonda basi inuyo zimakunyasani alingati agalu amwene amwene ati ndiye kuli argument imene anthu ambiri amapanga ati eh, it's unnatural it's unnatural it's against the laws of nature ati sizi ndi chilengedwe sizigwirizana amwene ineyo panopa ndi inuyo mukuonerani timakonda kuyamwidwa mbolo timakonda kuyamwidwa mbolo oral sex in fact aliyense amene amapanga sex amene amanjoya sex oral sex akuyenera kuidziwa bwino palibe chinthu chimene chili natural about oral sex mmalowesa mbolo mu mkamwa la mzimayi mm? zimene zozo amagwiritsa ntchito dzanja inuyonso mumalowesa dzala kumene koko sikuyenera kulowa chala and tikafikano ku anal sex aliyense mukakhala mu relationship uja mumakhala nthawi yayitali mugonana chani chani mumafuna tsiku linake muyesepo let's try anal sex kulowetsa dzenje linalo Amuna ambiri amene ndikuwaziwa ineyo akuyenera kuti anayesapo kodi nchifukwa chani ifeyo timatha kupanga ndi azimayi mm, ati yamwa mbolo tipo tilowesa dzala koma azimuna ena ake awiri kumene "Ii, alowesa ponyera ii, ai." okay alowesa panu alowesa pa mtumbo pa inuyo akupanga zawotu akupanga zawo inuyo zikukukhuzani bwanji ne ndibwereno kwa tay grin tay grin atakhala kuti ndi gay inuyo zikutanthauza kuti hip hop yake simukuyifila atakhala kuti ndi gay akunyengani inuyo eh? atakhala kuti ndi gay akudyera kwanu atakhala kuti ndi gay inuyo zikukukhuzani chani inu mumakonda azimayi palibe munthu amene amabwera kumene koko kunena kuti mumakondera nji azimayi ndiye tikuyenera kusiya zimenezozo zomavera ngati achina robert mugabe hey, it's western satan mugabeyo amene amaba waba mabiliyoni a ku zimbabwe kodi nchifukwa chani ife timafuna tiziwoneka ngati kuti ndife opemphera kwambiri a mulungu kwambiri koma tchimo limene timapanga focus kwambiri ndi la chani la magay napanga kale ka video kenakake konena kuti a lucius banda amene ali number one homophobe ku, ku, ku chani ku, ku malawi akatele ndikuti wayika apa, pa facebook eyi eh, abambo anga akanakhala gay bwezi ine kulibe ana pakana akuyimba kudzithere pano anayimitsa show ati chifukwa choti magay amakisana mgulu mu ayi ineyo amene amandituma ndi mulungu sindimatumidwa ndi ndani kacha okay nchifukwa chani amalawi timakonda kupanga zoom in ku tchimo limene timaona ngati kuti ndi tchimo magay kuyiwala machimo onse a lucius banda aja sanamangidwepo mm? a lucius banda amakayimba kuzi- kuzithere pano kuli mahuwe kuli anthu achamba kuli anthu onama kuli apolisi kumene koko sanayimisepo show kuti mwalowa apolisi amene statistically ndi anthu ote- okonda katangale kwambiri mm. kodi nchifukwa chani timango achina pemphera mphande achi achina pemphera mphande panga zoom in on magay Ai, ai, ai. Oh. kodi tikufuna tioneke ndani mm. tikudziwa zoti mwambo wathu taphunzisidwa izizi ndi zophunzisidwa ndi aku Britain tiyeni tizisiye tizichotse mmalamulo lamulo lisamalowe mchipinda mwa munthu lamulo lisamalowe mchipinda zimayamba pang'ono pang'ono amayamba choncho kenako abwera kuza- kuzakhuza zina eh? hmm? abwera chonchi uh, simungapangisa okay nanga mawa nanga akabwera kunena kuti inuyo ndi ndi ndi ndi ndi amayi akunyumba kwanu simungapange oral sex hmm? kuyika makamera kuchipinda kwanu yeah Boma lizikhala kunja kwa chipinda. Zimene anthu akupanga m'chipinda zisakhuze boma. Okay? Number one. Number two, anthu amanena, "Ih, dziko ili litha change." Inu, nda- ndapanga kaye ka video kenakake konena kuti amalawi tikuchulukana 3% population growth

you're zooming in on zinthu izizi anzanu ife tinazitaya kale kale Tin- ti- tinali ma, ma, ma homophobes ma chief homophobes Tin- tinkadana nawo anthuwa mm. tinkaona ngati kulibe tinkaona ngati ndobwera tinkaona ngati chani koma mwene zinayamba kale kale zinthu izi sizinabwere pano hmm? zikanakhala kuti zinabwera panopa bwezi bwezi sikulibe bwezi kulibe chani mageyi ku saudi arabia si bwezi nyama zina zikupangaso ugay ndiye ndikufuna ndingokupemphani amalawi maloya anu hmm? munthu ukalowa mu court kupanga argue against ma human rights au gay hmm? kodi unapita ku sukulu yake yetiyo kuchanco unaphunzira kutiko kuti law-yi kuti munthu ukhale so focused on making sure kuti munthu wina akasowe mtendere kuti iweyo umve bwino mm. sabwera kwanu samadya sam, samadya kwanu simumagula ufa kwawo munakumana nonse muli ndi mavuzi kale kodi chikukukhudzani ndi chani ndiye nkhani za mageyi izi inuyo amalawi ndimakuvesani kuti madana nawo chifukwa chani inenso ndinaliko kumene muliko mm? ku, ku hate kumene muliko ndinaliko kale komano ndinadzipanga enlighten ndaona zinthuzi Ndafu, in fact history ya ine ikuzinenera payokha ndafufuza nda, ndalowa mnyumba mwa mageyi kukafunsa zinthu zezi ndapanga attend ma workshop kumva nkhani zawo mm? ma workshop ena akoti kungobwera polisi ndiye kuti aliyense kumeneko amangidwa aliyense ndi gay tianthu mm. kunena nkhani zawo kumeneko sizoti atumidwa ndi azungu iyayi ali pakati pathu Ku- kumaliroko its easy Um- umamva munthu amene mumaziwa age- a- achana achana ajoni aja ndi ageyi oh basi sizoti ajoni amene timawaziwa kale ndi amene tikuwaziwa panopa asintha iyayi ndomwe aja mm? inuyo um- um- um- umanyenga azimayi mbwe mumanama, nyumba mukumangayo ndalama zokuba za boma hmm? palibe munthu amene angakutani akubwera kuzakupanga jaji munthu amene akupanga jaji akhristu inu mmanena kuti ndi mulungu yokha nchifukwa chani inu mukufuna muzibwera panopa kuzaweruza anthu oti sakukukhuzani ndi ntchito yanu Hmm? Kodi malamulo a dziko mukufuniranji kuti azikhala malamulo a m'Baibulo mwanu, malamulo a mu Korani mwanu, malamulo a ku chikhalidwe chanu? Dziko ilili ndi la tonse. Hmm? Kuli anthu ena ake sakhulupirira za Mulungu, kuli anthu ena ake amakonda amuna anzawo, kuli anthu ena ake amakonda azikazi anzawo, kuli anthu ena ake sakonda aliyense, kuli anthu ena ake asexual amene kuti safuna kanthu. mm? olo thupili pabwere mkazi sakufuna mzimayi sakufuna ma asexuals aliko kuli chi spectrum chambirimbiri kuli anthu osiyanasiyana mmanyumbamo mm? chifukwa chake mukamagonana ndi azimayi mumaona azimayi nyini zosiyanasiyana mm? Ku- kuona chani kanyemba kaja chachikulu kuona kanyemba kakang'ono kuona awa amanyowa kuona awa amakha zimadzi dziko ndi limenelo azimunanso tili osiyanasiyana kuli mageyi mm, kuli a- okonda amuna ndi akazi omwe kuli okonda akazi chabe kuli mahule ngati inu kuli akuba eh, ndipo zikakhala za machimozi aliyense ali ndi machimo ake aliyense ali ndi zimene amapanga kuchipinda aliyense ali ndi zinsinsi mufoni mwake ndi chifukwa chani tikufuna tizikhala anthu ena ake achimtima chodana ndi hmm, kuti basi ife tioneke ti anthu tinatake pa, pa, pa facebook amene amapita ku chalichi makamaka chimene akupanga ndi choti basi ineyo ndioneke kuti ndi mulungu hmm? mulungu wake kuti anthu ena ake omanaso kwambiri anthu ena ake oti basi odana ndi anzawo zoti ish the worst people oti padziko panopa sakuyenera kukhalapo koma ikafika nkhani ya gay oh no oh no amenewa worse than god apheni amenewa ati bible limanena kuti amenewa apheni hmm? bible limanena kuti mkazi wanuyo eh? ngati sali virgin pomukwatira mpheni baibulo limanenanso kuti malaya anuwo musavale pasipa polyester uku cotton yeah. baibulo limanena kuti mpando omwe wakhalawo ngati pakhala munthu wochimwa musakhalepo baibulo limanena zinthu zambiri zosamveka bwino chifukwa chani iniyo yuzumu baibulo limanena kuti musadye milamba baibulo limanena kuti musadye nkhumba baibulo limanena kuti chani zambirimbiri simungazikwanisa mwene zimene zija zinalembedwa kalekale ndi mtundu wa chiyuda zawo zimenezozo nthawi imene ijayo anthu anali osaziwa mm? pano pamene dziko ti- timavesa kuti kodi ichichi chimachitifu chilani chif- chifukwa chani sayansi imatiuza kuti kukhala gay sizoti ndi chifukwa choti wawerenga zina zake kukhala gay sizoti chifukwa choti ndiwe wofuntha kukhala gay chifukwa cho- sizoti ndiwe wopunduka ineyo munthu amene ndi propuse number one munthu wokonda nyini kwambiri ndi ineyo Mm. munthu wokonda nyini kwambiri ndi ineyo ndikukuuzani panopa kunena kuti magayiwa ndi inuyo palibe relationship amalawi malamulo asakhale opan, opanga tani okhaulisa anthu ena ake ifeyo ku malawi kwe kwa dzaka 40 or 50 almost kungotuluka panja kuyenda usiku apolisi amakumanga rogue and vagabond mlandu winawake kuti wayuzidwa nthawi yake amene kumenyedwa makofi kungotuluka kunja why chifukwa choti azungu nthawi imeneyo samafuna zoti muzi aka- achina Kamuzu Banda eh? nthawi imeneyo samafuna zoti anthu azikhala yaviyavi kumavutisa anapanga lamulo imeneyo kwa nthawi yayitali ife tikamatuluka kunja kupita kuchani ku Chez kaya mu Lilongwe muja kungokhala mgalimoto ndiyoti uyenda bwino bwino koma kungoyenda pansi usiku ndiyoti apolisi akuma why malamulo akuti malamulo akuti kalekale paja olo azimayi omweyo ku- ndikumbukira ku ku Mzuzu zimayi anangovala chani miniskirt anagwiridwa mu street ndi mavenda amalawi tinali anthu ena ake akuti basi za gender equality chete timaona zi- satanic yabwera azimayi azikhala ku nyumba baibulo likuti iye chanichani nde kumakhala zinthu panopa bwa mwana wamkazi wosapu ineyo ku- ku- my own grandfather ag- agogo a ineyo mm? agogo a ineyo ana awo aamuna onse anaphunzira uyu chemist uyu physician uyu captain ku army uyu chani ana awo aakazi onse sanapite ku sukulu kwenikweni mm? chifukwa choti kalekalelo mahadi chedzake amakhala amenewo amene dziko linasintha zomanena kuti azimayi apo amuna apo yeah pali panopa aliyense ndofanana zomanena kuti ti- timalamulo takale eti chifukwa choti chinthu ndi lamulo sichipangisa zoti chinthucho ndi chowona kapena chabwino iyayi ndiye izi zoti "Ah, ti- tivote tione kuti referendum amene azungu kale amanena kuti anthu akudafe tisakhale limodzi nawo Mm. nde kalekale pa ngati ku America kuja eti kuli kuli kuli anthu 200 million plus kuli anthu akuda 13 million okha atati avote kuti kodi akuda ndi anthu kapena ayi ndiye kuti azungu awina atu chifukwa azungu ndi ambiri kunapezeka madolo enake kumeneko ku America oganiza mwakuya amene ananena kuti iya anthu akuda tikungodana nawo ndi anthu ngati ifeyo tiyeni tiwapase ufulu mm? ndiye izizizi zomanena kuti mageyiwa si anthu mageyiwa yeah, musatengere zimene atchalichi akukamba musatengere zimene malamulo akukamba tengani zimene inuyo mukudziwa tengani zimene inuyo mukudziwa zimene mwaona mm? anthu uno mwene umaona umakonda kuonera pono ya malesbian pa, pa, pa, pa internet ino umaona anthu ena azungu koma Malawi mumaona ngati kulibe nde mumaona ngati azungu aja akupangilanji zija kuti angokusangalatsani inuyo kuli anthu ena ndithu amene ali chonchi sizoti kaya atumidwa sizoti ndi asataniki iyayi mm. ndipo zomanena kuti ufulu wa anthu ena upange ndinuyo chifukwa cha kutchalichi kwanu sizokuona zomanena kuti ufulu wa anthu ena u- tipange- ti- ti- tiyike pa vote sizokuona Sima- sizomanena zoti chifukwa choti zili m'malamulo ndoti ndi zoona sizokuona chifukwa malamulo ena anapangidwa nthawi imene anthu anali osadziwa malamulo anapangidwa ndi anthu amene nthawi imeneyo anali ndi udani ndi anthu ena Mm, azungu amadana ndi anthu akuda az, anthu ena amadana ndi anthu openga anthu ena amafuna anthu ena ake okha mm. kunali malamulo ambiri mbiri kalekale simungakwanise makamaka anthu akudafe panopa tifuna tizidana tokha tokha panopa anthu amene amada kwambiri mageyi ndi ifeyo ano akuda koma chidani chake ndi chopanda pake chifukwa choti u gay si nthenda, u gay siwophunzitsidwa, u gay siwochokera kunja, u gay mwana wanuyo atha kukhala gay nde kudana nawoko eti zimapangisa kuti ku Malawiko panopa eh, mwa, mwa mahule 7 ah, mwa mahule 10 7 ali ndi HIV anthu amene ali ndi HIV kwambiri ku Malawiko ndi mahule tikuwavesa number two ndi magay chifukwa chani chifukwa choti palibe uthenga wa, wa uh, za hiv umene ukuwafikira magay chifukwa choti anthu aja m'Blantyre much- muli kagulu ka anthu 200 1000 amadziwana okhaokha ndi amagonana okhaokha mm? chifukwa choti amaopa zimene zija zimapangisa kuti matenda azizungulira mu community mwawo zimapangisaso kuti matenda azichokeraso kwa ma gays ndikulowaso mu population yathu ndiye tisawasale ndi amalawi omwe tiwathandize by accepting them sizoti malamulo asintha chani iyayi koma tingowachosa kuti munthu usamangidwe anti Tiwo uja ine anti Tiwo palibe chimene analakwisa anangotenga ka munthu kenakake kunena kuti "Ah, ifeyo takondana amene bu- achina Timpunza Mwansambo amene kupenga nazo munthu ndevu peyapeya ukonda bwanji mamuna nzako iwe chitsili ma, ma front page gays engage, Nation imagine munthu kupanga engagement ndi kupezeka pa front page zopanda pake mm? anti Tiwo uja mpakana panopa amakonda kuvala madress kodi inuyo zimaku zi, zi, zimaku mmadana nazo chani iye amakonda kuvala madress okay ah taigrin ama- amanyekhulira mu video yake okay taigrin ndi gay kukhala ngati okay oh, yeah, yeah, amene aja ndi agay okay amene uja amayenda mwachi gay gay eh. okay mm? inuyonso kwanuko muli ndi zinthu zimene mmapanga mulibe ndalama mm? mulibe nda, mulibe ndalama kaya ndinu afiti mm? certificate ya form four mnagula eh? anthu amanena kuti ndinu ahule zambiri mbiri mm? komano munamangidwapo komano malamulo amanena kuti inuyo mukakhale kundende zaka 14 ndiye amalawi nkhani ndi imeneyo. Kudana ndi anthu opanda pake. Kudana ndi anthu chifukwa cha umbuli. Kudana ndi anthu kuti mutamike kuti inuyo ndinu a Mulungu kwambiri. Ifeyo, enafe amene tinali kumene muliko we can see through you. You're nothing but fakers. nde nkhani ndi imeneyoyo ineyo mageyi atakhala apa panopa ndilibe nawo chani ndilibe nawo atendi ndilibenso nawo ndilibenso nawo chifukwa mm? in fact panopa chonchi anthu ena kumalawi nanga si nda- ndalembapo nkhani ndakumana nawo ndi anthu ena kuti akawona ngati ine mtola nkhani mm? kukudalira kukuwuza zinthu chifukwa choti amadziwa zoti mm, s- suyankhula kuchokera pena pake pachidani iyayi okay ndayankhula kwambiri chifukwa choti nkhani iyi amalawi simaitenga simaganiza mwakuya kwambiri za nkhani iyi munyuzi munyuzi atola nkhani amakha- amabisala amaopa Mm. siungakambe nkhani iyi ndikuti anthu abwera pa peji yako iwe wayamba zogay iwe wayamba zo-" yeah, yeah, man. ifeyo sitimaopa chimene chikufunika kukambidwa kaya ndi nyini itaneni nyini musanene kuti chi- chi- chiberekero iya nyini mm. nyini iya mm. kansa ya khomo la chiberekero iyayi tiyeni ti let's call a spade a spade ndiye nkhani ndi imeneyo mm. kaya mutawonera kaya mwa- mwasanza kaya mwa- mwa- mwandibloka kaya mwandipanga unfollow amene ndi zanu komano wa, wakumva wamva muyambe nokuganiza mwanyuwani kunena kuti mm, zimene ndikupangazi kodi ndi zofunikira chidani chimene tili nacho kodi malamulo amenewa ndi, ndi mm? aloya amene akuthamangisa zimenezi ku, ku khotiko ajaji amene dzina lawo amati learned judge ophunzira zoona Eh, basi jaji wina kabwera bwino mm. taganiza papa aona umboni eh, ineyo uh, sindinakumanepo ndi gay ineyo sindinaonepo ndi gay komanso ineyo sindima- sindimadziwa zoti kodi munthu unga- ungafune bwanji mamuna mnzake tum tum tum kuyambira pano amene ali gay zaka 20 Hmm. Hmm. i don't know anyway dzimasuleni mu matcheni amene muli nawo yang'anani dziko latsopano dziko lasintha mm. dziko lasintha apaseni anthu ufulu wawo inuyo muli ndi ufulu wanu live and let live Mutafire Morton Baghaya bright mhango out